a bɛ ɲɛ o ni ala sɔnna. a taara di kuwa a ɲɛna yɛrɛ de ajurukum ala la a ɲɛna baara ɲɛna ala k'aw bɛɛ sara hɛrɛ la ala k'aw bɛɛ sara hɛrɛ la ɛɛ nin fana ye denmisɛnnin dɔw ka cɛsiri ye an delila ka kuma eh, kaburu ɲangata kan yan k'a fɔ saya kɔfɛ yanni lahara seli cɛ ɲangata bɛ kaburu kɔnɔ hɛrɛ fana b'a kɔnɔ bɔn denmisɛnw ye bahasu dɔw kɛ ka na ni dalilu tan ni fila ye ka bɔ kuranɛ na min b'a sabati k'a fɔ ɲangata bi barisaku la yanni an ka se lahara jɔ kɛnɛ kan bɔn nin ye jigiw de ye parce que fo denmisɛnw ka dulɔki bɔ k'a bila de ka si ɲɛna ka kow ɲɛɲini dɔnni bilama a kɛra fusa kɔrɔ de fɔlɔfɔlɔ pour que i ka se ka tiɲɛ tila eh, sow kun bɛ siri de dugu ni dugu dugu ni dugu ka taa tiɲɛ tila karamɔgɔw nɔfɛ u bɛ se ka san tan kɛ ka tiɲɛ kalan ka kɛ tiɲɛ tila karamɔgɔ yɛrɛ ye alors mɛ o tun ka dɔgɔn kosɛbɛ tiɲɛ tila karamɔgɔ sɛbɛ sɛbɛ sɔrɔli mɛ bi dɔnni ye nin bɛɛ ban i ti taa hali tile kelen kɛ tiɲɛ tila kalan na bilen masiniw bɛ yen i dan ye k'a fɔ dɔrɔn muso joli b'a kun den joli b'a bolo k'a gosi dɔrɔn a bɛ bɛɛ ta tila ka bɛɛ ta d'i ma o la dɔnni kɛra fusa kɔrɔ de mɛ a mana kɛ fusa ye cogo o cogo i taamatɔ a ti don i kunkolo la f'i k'a ɲɛɲini de bɔn janko anw mago bɛ minnu na bi olu de ka gɛlɛn diinɛ fɛn bɛɛ ye mɛ kuranɛ m'a dogo yɔrɔ si an mago bɛ min na o ye adamadenya de ye alikiyamul insaniya adamadenya yɛrɛ jɔbere a n'a taacogo o de binna n'o binna dɔrɔn diinɛ ti to yen bilen bɔn eh, mɔnɛ min b'i minɛ bi mɔgɔ ninnu bɛɛ da bɛ file kelen na mɛ ala ka file ka bon u ta ye hali baya min n'o de bɛ ka ka fɔ k'a fɔ o de bɛ jogo dilan diinɛ nana ni nin de ye baya bɛ kitabu o kitabu la sisan u bɛ k'a bɔ a bɛɛ kɔnɔ y'a dɔn balawu da ye nin bɔn i yɛrɛ b'a ye mɔgɔ ninnu tɛ ala nɔfɛ u tɛ kira nɔfɛ kafiri dirɛkitiw de don kafiriw de don mɛ u bɛ seli a lajɛ ɛ fɛn bɛ fɛn kɔnɔ dɔrɔn a fɔra a ye baya kɛ adamadenw sɔnna ka ban niw sɔnna mɛ o kitabu u kelen bɛ k'a daminɛ baya bɛ kitabu o kitabu kɔnɔ n'o bɛ kura dilan o bɛ baya hazifu o bɛ baya bɔ a kɔnɔ i y'a dɔn a bɛna faamu ye k'a fɔ an bɛ min fɔ ala y'a tiɲɛw sabati kafiriw de don mɛ u bɛ seli wala ala k'an dɛmɛ dɔ ala ka silamɛya dɛmɛ sɔla ala sa a ko cogo a y'a fɔ n dɔrɔn

yan n'a sɔrɔla setigiw de don aw fakiran walima fantanw don fallahu ala tigitigi awla bihima ala de ka kan n'u fila ye fala tattabi'ul hawa a kana tugu nidungɔ nɔfɛ an ta'dilu fo a tɛ tilen wa in talwu wa n'aw y'aw kɛrɛ sin aw tu'ridu walima k'a kɔ don fa inna allaha i k'a dɔn ala kana ala kɛra bima ta

ala ka kira kan walikitaabi a ka da kitaabu ra alazi kitaabu mun ko don anzala min jiginna min kabulu kabini fɔlɔ waman yakfuru bilahi ni maa min kafiriyara ala ma wa malaikatihi a n'a ka mɛlɛkɛw wa kutubihi a n'a ka kitaabu jiginnenw wa rusulihi a n'a ka kiraw waliyawmil akhiri ani lahara don tiɲɛ yɛrɛ la o tigi filila
fili yɛrɛ la bayidan min ka jan tiɲɛ na a ko ya aw mɔgɔ minnu ko a dalen don ala la aw ka kɛ jɔbaw ye jɔba sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛw la bil kisti ni laadiriya ye kawamina aw ka kɛ jɔbaw ye kɛlɛkɛlaw ye cɛsiribaw ye bil kisti ni laadiriya ye a y'a to laadiriya de ka sabati n'a ko a ye mumini ye kɔni mana fɛn fɔlɔ min b'a bolo muminiya kɔfɛ ala dannaya kɔfɛ a ka kɛ jɔbaw ye bil kisti ni laadiriya ye mana fo i ka kɛ laadiri de ye e yɛrɛ jati i ka kumakan na i ka wale la i ka mɔgɔfɛjɛ la i ka layidu la na suhada'a lilahi aw ka kɛ tiɲɛ seerew ye ala ye ala ye n'a ye tiɲɛ ye yɔrɔ min na a k'a dɛmɛ na walaw ala anfusikum hali ni tiɲɛ in bɛ a yɛrɛ kan k'a fɔ e yɛrɛ de ta tɛ tiɲɛ ye jɔ a la jɔ a la ala ɲɛ kɔrɔ ko ne ta tɛ tiɲɛ
walima n'a b'i bangebaa fila dɔ la kelen kan ni tiɲɛ in b'i fa de kan a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne fa ta tɛ tiɲɛ walima a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ba ta tɛ tiɲɛ na
walima i balima surun dɔ min t'i i fa n'i ba ye a ka k'i kɔrɔkɛ ye a ka k'i dɔgɔnin ye a ka k'i tɛnɛmuso ye a ka k'i bɛnkɛ ye n'a ta tɛ tiɲɛ ye a fɔ e ta tɛ tiɲɛ ye shuhadaa lilahi a ka kɛ seere ye ala ye ala ɲɛ kɔrɔ a kana nkalon tigɛ
in yakunu ghaniyan kumana tafsirikɛyɔrɔ la kuma fila de bi yan sisan in yakunu ghaniyan hali n'a sɔrɔla waritigi de don a bɛ jaga d'e ma a jɔlen bɛ n'i ka musakaw ye la tiɲɛ fɔ a fɔ a ta tɛ tiɲɛ ye ala kama aw faqiran walima fantan de don dulɔki faralen don se foyi t'a ye e y'a ye cogo min na a hinɛ y'e minɛ aa i ko tiɲɛ na a jalaki don nka nin ye fantan ye an kana an ka fantan dɛmɛ o tuma n'e ko i bɛ fantan dɛmɛ a ka sɔrɔ a ta tɛ tiɲɛ ala k'o la hali ni fantan don n'a ta tɛ tiɲɛ a ka nkalon d'a ma fallahu awla bihima ni maa kan ka hinɛ a dɔ la walima maa kan ka dɔ bonya ala de ka kan n'o fila ye ka tɛmɛ aw kan aw ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn waritigi ko t'a la fɛngɛ ko t'a la
fala tatabiul hawa a kana tugu a ni dungɔ nɔfɛ dɛ
ko a bɛ dɛsɛ ka kɛ laadiri ye a kana tugu a ni dungɔ nɔfɛ ko a bɛ dɛsɛ ka kɛ laadiri ye e ni cɛ man di kama e y'a ka tiɲɛ kɛ nkalon ye aa i ni ala bɛ ɲɔgɔn na walima e ye fantan ɲɛda ye e hinɛn'a na ka jo d'a ma ka sɔrɔ a ta tɛ tiɲɛ ye i ni ala bɛ ɲɔgɔn na walima waritigi min bɛ hinɛ e la e y'a dɔn a ta tɛ tiɲɛ ye e tilala ka jo d'a ma kumana ko i ni ala bɛ ɲɔgɔn na wa in talu ni a y'a nɛn yɛlɛmɛ ni nkalon ye e de kɛra seere y'i welela ka na e nan'i nɛn yɛlɛmɛ ka tiɲɛ ye k'i nɛn yɛlɛmɛ ka nkalon tigɛ wa in talu n'a y'a nɛnw jɛngɛ walima k'a kɔ yɛrɛ don k'a fɔ a ma kɛ ne ɲɛna ka sɔrɔ a kɛra i ɲɛna naam fa inna allaha aa i k'a dɔn ala kana bima ta'maluna khabira aa a bɛ ka ka min kɛ ala b'a kalama Allahu akbar ɔ nin kuma ka ca ɛɛ an tɛmɛna yɔrɔ min na k'a fɔ n'a sɔrɔla waritigiw de don walima fantanw de don naam o tuma na ko i ka tiɲɛ fɔ ɔ o yɔrɔ in na tɔbari tɔbari b'a fɔ ko nin aya in jiginna ala kira yɛrɛ de nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam naam faama faamaba dɔ ni fantan kulekule dɔ ye kɛlɛ la u ye ɲɔgɔn sama ka na se ale ma kiiri tigɛli la a y'u fila lamɛn k'u filɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a jiginn'a kɔnɔ k'a fɔ fantan kɔni fantan ka faama tɔɲɔ aa o man ca dɛ ale ɲɛ bɛ nin kulukutu la foyi t'a bolo o ni nin waritigiba in bɛ ɲɔgɔn na ale ni kelen kura ka na fantan fasa ɔ hinɛ kama aa mɛ o kɛra minkɛ jibirila jiginna ko a ti kɛ ten dɛ ko ka ko in jateminɛ ka ɲɛ kana miiri fantan fɛ k'a fɔ ko nin ye waritigi ye k'o de bɛ se k'a tɔɲɔ la fantan dɔw bɛ mɔgɔ tɔɲɔ o tuma na ko nin aya in jiginna ko ka ko ninnu ɲɛɲini u kana kiiri tigɛ fantan ni faama cɛ ka hinɛ fantan la lalalala u ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ mɛ a bɛ tafasilu caman a ka ca kojugu mɛ a belebeleba ye nin de ye naam aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la a ye da ala la dɛ o tuma na a n'a ka kira nin yɔrɔ la kuranɛ sariyalaw b'a jira minnu b'a fɔ ko nafigiw u b'olu bɔ sahabaya la kira jɛɲɔgɔn jogojugu k'u b'olu bɔ silamɛya la sahabaya la pewu olu tɔgɔ tɛ se ka fɔ a tɛ se ka fɔ olu ma sahaba o y'olu hakilila de ye ɛ i bɛ kelen dama ta n'a sɔrɔla ni maa o maa tugura ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam n'o bɛɛ ka ɲi kaban jahanɛmɛ ni alijinɛ kun tɛ to bilen parce que jahanɛmɛ tun bila kafiriw dɔrɔn de mɛ ala ko nafigiw bɛ fi daraki la asfali o tuma na o kɔrɔ ye mɔgɔw bɛ kira nɔfɛ hakika yɛrɛ la o dɔw man ɲi o tuma na u y'a yira ko a bɛ bɛn arabukan ni kuranɛ jigin cogo bɛɛ la kira ka jama bɛɛ bɛ wele muminu ayiwa a bɛɛ bi wele muminu mɛ n'a bɛɛ welela muminu sisan mumini sɛbɛw ani mumini nkalonw ko ala de b'olu bɔ ɲɔgɔn komi n'i ye maa o maa ye ala kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ bi wele de al-muminin tu o bɛɛ ye muminiw de k'o de la ala b'a fɔ yan ko ya ayyuha lezina amanu a maa minnu ko a dalen don ala la a tila ko aminu bilahi kumana ko n'i ye nin kuma fila lajɛ i b'a sɔrɔ kuma fɔlɔ in ye jama tɔgɔ ye filanan in ye kɛrɛnkɛrɛn ye ya ayyuha lezina amanu hey aw mɔgɔ minnu kɛra mumini aw mumini jama aminu bilahi a ye limaniya ala la dɛ o kumana ja dɔw bɛ yen olu ma limaniya la o kumana mɛ jumla la nafigi ni silamɛ bɛɛ bɛ wele k'o bɛnnen don k'a f'u ma muminiw mɛ ala bɛ tila k'u bɔ ɲɔgɔn na ko aw mɔgɔ minnu ko a ye mumini ye a ye limaniya ala n'a ka kira la dɛ a ka da kuranɛ na o min jiginna muhamadu kan a ka da kuranɛ na kɔrɔ ye di kuranɛ ko a ka min kɛ a y'o kɛ a ko a ka min to yen a y'o to yen ko in bɛ yan de n'i dara fɛn o fɛn na diɲɛ na a bɛ tɔɔrɔ na sira min fɛ i b'i janya ka bɔ o ma a bɛ hɛrɛ na sira min fɛ i b'o kunbɛn o de ye danaya ye bɔn anw bolo yan mɔgɔw bɛ kuranɛ kalan sunkalo la ah. dɔw bɛ se ka kuranɛ siɲɛ saba kɛ dɔw ko ko olu bɛ siɲɛ tan kɛ sunkalo kɔnɔ mm, mm, mm. ka kuranɛ kalan k'a jigin siɲɛ tan ka baraji ɲini bɔn mɛ baraji bɛ kuranɛ kalanni na o n'i b'a kalan ni hakili ye n'a sɔrɔla i ye kuranɛ dungɔ ye kuma bɛ yan de o n'i ye kuranɛ dungɔ ye barajiba de b'a la ala ka kuma taa ni ka segin foyi baraji tɛ se ka bonya o ye o mɛ mɔgɔ bolo min yɛrɛ y'a dɔn ala ka kuma don ah, parce que eh, sens interdit tɛ nin ye gudɔrɔnda la maa o maa mana s'a ma i bɛ fɛɛrɛ minɛ i t'a burule fiyewu f'i yɛrɛ ka hakili sigiyɔrɔ dɔ sɔrɔ ko n bɛ se ka tɛmɛ maa tɛ yen n'o tɛ i bɛ siran ɔ mɛ o kumana n'i sera ka sens interdit bonya ko faamaw ye nin peke in turu e yɛrɛ de ka hɛrɛ kama i sera k'o bonya o kɔrɔ ye ko i ye hakili dɔ de sɔrɔ n'i m'a bonya i bɛ ko dɔ sɔrɔ o kumana kuranɛ y'o de ye n'i ko ala ka ala kan bɛ e bolo ala kumakan bɛ e bolo e b'o kalan ka baraji ɲini mana a ka sɔrɔ i bɛ ka ala kumakan in yɛrɛ labato i jɛnnen bɛ n'a haramuw ye k'olu to yen i jɛnnen bɛ n'a halalaw ye k'olu kɛ ayiwa ne ye nin kuranɛ in jigin barika b'a la a ye tugu n ka kuranɛ kɔ k'a labato ka siran ne ala ɲɛ ka n ka danw bonya n'o kɛra n dalen b'a la a bɛna hinɛ sɔrɔ a bɛna kisi lahara ɔ o ye ni maa min y'a sira minɛ de naamu an karamɔgɔ wali kitabu lezi anzala min kabulu an ye kitabu minnu fana jigin ka kɔn kuranɛ ɲɛ n'o ye tawureta ni injila ninnu ye aw mɔgɔ minnu ko a ye mumini ye a ye da la ko o kun bɛ yen na

i k'a dɔn mɔgɔ minnu limaniyara
segin u kafiriyara segin u sila ka limaniya kun u tilala ka kafiriya segin u ka kafiriya tilala ka jiidi kun
ala kɔni ma kɛ
k'a bɛ yafa olu ma

f'u ye taa dɔ wɛrɛ daminɛ n'i
ye baro wɛrɛ ye ghayri min tɛ kuranɛ nɛni ye
aw kɔni n'a y'o kɛ o kɔni na sa a kɛra u ɲɔgɔnna ye dɛ i k'a dɔn ala ala bɛna nafigiw fara ɲɔgɔn kan
ani kafiri finw
jahanamɛ kɔnɔ jami'an u bɛɛ lajɛlen ko don
ina lezina amanu mɔgɔ minnu limaniyara summa kafaru u tilala ka kafiriya mɔgɔ minnu limaniyara minnu limaniyara ye jɛni ye o ye eh, yahudiyaw ye yahudiyaw limaniyara ni musa ye k'a fɔ u dalen bɛ musa la musa ye kira ye nka isa nanen kafaru u kafiriyara ni musa ye isa ye ko non ko musa kɔfɛ kɔni ko isa tɛ kira ye ahan summa amanu u tilala ka limaniya n'o ye kerecɛnw ye olu limaniyara ni isa ye summa kafaru u tilala ka kafiriya ni muhamadu ye sallallahu alaihi wasalam summa zdadu kufran u tilala dɔ farala u ka kafiriya yɛrɛ kan u ye kira yɛrɛ kɛlɛ ka fara an da di la dɛ u tilala k'a kɛlɛ de ko a ma kɛ fiyewu ko ala bi yaf'o tigiw ma o tuma na izdadu kufran k'o kɔrɔ de ye k'u sara kafiriya kan k'u sara ka sɔrɔ u ma tuubi dɔw ko izdadu kufran k'u ka kafiriya jidira an ma da muhamadu la u tilala ka fara a kɛlɛbaw kan o tuma na olu ye minnu ye izdadu kɛ kufran bɔn u ye mɔgɔ minnu ta sisan mɔgɔ minnu limaniyara u tilala ka kafiriya u tilala ka limaniya u tilala ka kafiriya mana n y'a ta cogo min na k'a fɔ yahudiyaw dara isa la u kafiriyara eh, yahudiyaw dara musa la u kafiriyara isa ma isa ka mɔgɔw dara isa la u kafiriyara musa ni muhamadu ma eh, eh, muhamadu ma o tuma na wa dɔ faral'u ka kafiriya kan u tora la ten fo ka kira yɛrɛ kɛlɛ walima u sara kafiriya la o ye tafsiri kelen tafsiri kelen ko ko nin kan bɛ nafigi yɛrɛ de ma parce que ko nafigi bi kafiriya ka sɔrɔ a bi seli o tuma na u bi jurumuba dɔ kɛ parce que u bɛnna ka ka a kira ka mɔgɔw lasi k'u kana tugu kira kɔ kɛlɛ la maa o maa ye mɔgɔ sama ka bɔ kira nɔfɛ o tigi ye kafiri de ye kɔmi u tilala ka yafa ɲini kɛ o kow dɔnnen u tilala ka tuubi u tilala ka janfa dɔ kɛ kɛlɛyɔrɔ la k'u bi kira faga ala ye kira kisi u tɔɔrɔ ma u kafiriyara ye u tilala ka segin u kɔ ka na tuubi tuguni ka tugu kira la o tuma na kiiri minnu tigɛla n'o ma bɛn a dɔw ma olu bɔra silamɛya yɛrɛ la ka taa fara kafiriw kan summa izdadu kufran bɔn nin tafsiri caman caman de b'a la mɛ tabari bi walawalali k'i ye a fɛn ninnu na kosɛbɛ naam wala liyahdiyahum sabila wa ala t'olu bila sira kan bilen min ye kisi sira kɔni o ti kɛ fiyewu bashiril munafikina a mamadu nafigiw nisɔndiya u nisɔndiya han anna lahum azaban a ko ɲangata bilalen b'u ye aliman lahara don o bi maa dimi kosɛbɛ

a bɛɛ nana an bɛ iza min dɔn n'o ye bonya ye a si ti o nɔfɛ a bɛɛ bi min nɔfɛ o de ye tanga kisi dɛmɛ o tuma na ayabtaguna indahumul izzata yala silamɛ nafigi ninnu b'a fɔ ko u bi kisi ɲini kafiriw de fɛ k'a fɔ n'a bɔnna an bolo don min na an na taa an jigi kɛ kafiriw ye walima an bɛ fanga de ɲini kafiriw k'an dɛmɛ walima an bɛ se de ɲini kafiriw ka kɛ an jigi ye al-izzatu a b'o de fɔ nin yɔrɔ ninnu na a ko ayabtaguna indahumul izzata u bɛ min'a de ɲini u fɛ ani nasuru ani kuwa ka silamɛw to yen k'a fɔ n'a ɲaamina kafiriw de bɛna kɛ an jigi ye olu de bɛna an dɛmɛ maana ne ti ban karisa la han parce que maa tɛ silamɛya labanko dɔn ɔ n'u bɛna an faa ne bɛ taa n kalifa nin de ma o n'a ɲɔgɔnnaw naam fa innal izzata lillahi jami'an i k'a dɔn kisi ni tanga ni bonya ani kɔlɔsili a bɛɛ bɛ ala de bolo ala k'an kɔlɔsi naam wa qad nazzala alaykum fil kitabi nka k'a sɔrɔ ala ye jiginni kɛ aw ka kitabu la nazzala k'a sɛbɛkɔrɔ jigin a m'a fɔ anzala alaykum bal nazzala alaykum a y'a sɛbɛkɔrɔ jigin aw ka kuranɛ na
an iza sami'tum ayati llahi k'a fɔ ni a ye ala ka kuma mɛn yakufuru biha yukufaru biha u bɛ kafiriya ma ni ala ka kuma u bɛ nin bɛɛ la k'u ye silamɛ u bɛ seli u bɛ sun mais ni ala ka aya min nana yukufaru biha u b'o kafiriya k'a fitiriwaleya u bɛ moquer a la yɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn ɲininka cɛ cɛ ye mun fɔ Nin bɛ faamu cogo di jɔ a ka ɲi a bɛ to tan a bɛ to an ka tan san o tuma na u bɛ to ka ɲɔgɔn ɲininka maza kala anifa a ye mun fɔ sisan e jɔ a ka ɲi sa a to an ka bɔ yan u tun bɛ dege ala kira la sallallahu alaihi wa sallam minnu kɛ bɛ k'a kori ye ala ye olu de dusukun datugu walahi k'u ɲɛna ko dɔn ɲɛda k'u ɲɛ fiyɛ u la kira sɛgɛnna koyi sallallahu alaihi wa sallam bon a ka sɛgɛn bɛɛ nafigiw de y'a s'a ma nafigiw ye jɛni ye sahaba minnu bɛ seli a kɔfɛ misiri kɔnɔ y'a ye ko ni kuranɛ aya jiginna dɔrɔn yukufaru biha o yɔrɔ bɛɛ u b'o kafiriya u bɛ tila ka moquer a la kun a Muhamadu o waati la a kan bɛ silamɛw de ma yan sisan Fala taqudu ma'ahum a kana sigi u fɛ ka sɔrɔ u bɛ ka kuranɛ nagari ka sɔrɔ u bɛ ka kuranɛ yɔrɔ dɔw saboter ka taa jɛrɛ k'u sigi n'u ko kira ye nin min fɔ ala yɛrɛ ye nin fɔ de ee ala kɔni ma nin fɔ nin y'a ka affaire de ye dɔrɔn ni min diyara a ye dɔrɔn a b'a fɔ ko ala ko tan o tuma na ko ala ko n'a y'o kuma sɔrɔ mɔgɔ minnu da a kana sigi u fɛ a kana sɔn ka sigi u fɛ fewu hatta yakhudu fi hadisin ghayrihi fo n'u ye baro f'u ka baro wɛrɛ daminɛ min tɛ ala lagosili ni ala kira ni kuranɛ lagosili maana o kɔrɔ ye ala ko bi lagosi yɔrɔ o yɔrɔ kira bi lagosi yɔrɔ o yɔrɔ kuranɛ bi lagosi yɔrɔ o yɔrɔ kuma jugu bi fɔ silamɛya ma yɔrɔ o yɔrɔ maa o maa mana sigi olu fɛ o kɛnɛ kan ka sɔrɔ u bɛ ka k'o fɔ ala ko cogo di ko aw ni u bɛɛ ka kan maa o maa sɔnna ka sigi kira neni yɔrɔ la kira lagosi yɔrɔ la mm-hmm. kuranɛ sabote yɔrɔ la darura wajibi t'i kan mm-hmm. ko e n'a kɛbaw bɛɛ ka kan hali n'i m'a kɛ i y'u dɔ ye i k'a dɔn ala o selila nafigi minnu bɛ nin kuma ninnu na mm. ani kafiri da kelenw olu bi fara ɲɔgɔn kan jahanɛmɛ de kɔnɔ bɛɛ lajɛlen seli ti lajɛ i bolo sun ti lajɛ hiji ti lajɛ jaga ti lajɛ mm. ahan i ni kafiri finw minnu sara boliso kɔnɔ mm. e bɛ bɔ misiri kɔnɔ i n'olu de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan jahanɛmɛ

k'aw halaki don de kɔnɔ yatarabasuna bikum u bɛ u bɛ ɲɛ kɛrɛ filɛ la mhm. e silamɛ ninnu u m'u faa k'u ban fɔlɔ wa ne ko u taara kɛlɛ kɛ minnu fɛ nin ye olu m'u bɛɛ faa de wa mhm. c'est à dire olu ti foyi ɲini aw ye don dɔ la dɔrɔn k'u bɛna aw bɛɛ faga o de b'u kɔnɔ. Mhm. mais nafigi bɛ nin bɛɛ la fa in kana lakum fatuhun ni ala ye dayɛlɛli kɛ aw silamɛw ye ko aw sera kafiriw la ka bɔ ala yɔrɔ u b'a fɔ anw n'aw bɛɛ tɛ kelen ye a y'an niyɔrɔ tila dɛ an y'a dɛmɛ kɛlɛ caman na yan anw de bɛ kow ɲɛfɔ a ye anw n'a bɛɛ ye kelen ye koyi o tuma na ni ganimɛ sɔrɔla dɔrɔn u bɛ n'u tɛgɛ jan ni kɛlɛ jara silamɛw la n'u ye kafiriw ka minɛnw ta o tuma na nafigiw bɛ na an n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ a kana a tila a dama ni ɲɔgɔn cɛ a y'an ta bɔ na nka n'a sɔrɔla sa ko kafiriw ye niyɔrɔ sɔrɔ u b'a fɔ alam nasta'awizu alaykum o tuma na ista'awaza alayhi

an yɛrɛ faralen b'a kan o de la ko alam nasta'awizu kɔrɔ de ye yala anw ma walawala a ye ko an b'a fɛ wa nka u ko wal aslu nka istiwazu aslu yɛrɛ fi kalamil arabi arabuw yɛrɛw ka kan na a fi ma balagina olu ye arabukan jɛlen kalan sira minnu fɛ ko a kɔrɔ de ye algalabatu

an b'u décourager a caman tɛ taa o tuma na anw ma seli kɛ aw ye wa silamɛw la o tuma na mais istihwazu aslu yɛrɛ de ye al-ghalaba ka se mɔgɔ la ahan an ka sababu ye a sera kafiru la jazakumullahu khair o tuma na ayi an sera an sera silamɛw de la parce que nin nin khitabu in ye u bɛ ka ka nin ɲɛsin kafiruw de ma sisan o tuma na a ko ko a bɛ kuranɛ na ala ko istahwaza alayhim shaytan ko seyitanɛ sera u la fa ansahum zikrallahi a y'u ɲinɛ ala ko sumali kɔ seyitanɛ ser'u la a y'u ɲinɛ ala ko sumali kɔ o tuma na istahwaza nana ye o tuma na yan yɔrɔ in na ko alam nastahwizu alaykum yala anw ma seli aw sera ninnu na wa n'a sɔrɔla a yɔrɔ faamuna sisan wa an tilala ka aw bali muminu na muminu kun wulila siɲɛ joli ko an bɛ taa bɛn karisa an b'a fɔ a ye ninnu to yen parce que labɛn min b'u bolo n'a y'a kɛ u ka san man ɲi o tuma na anw donna aw ni silamɛw cɛ ka a kisi kɔni ɔ n'a ser'u la bi ni fɛn sɔrɔla ah. a y'an ta d'an ma dɛ o tuma na u bɛɛ y'a fɛ u bɛɛ y'a fɛ mais o bɛɛ k'u bi seli seli minnu faga ala kira nɔfɛ donc ni ala ko fɔra u bɛ ala kubaru fɔ u bɛ kulo mais u ni ninnu da bɛ filen kelen
na na a ko ala bɛna taa kiri tigɛ a ni ɲɔgɔn cɛ lahara don
ayiwa ala kɔni tɛ sɔn abada ka sira di kafiri ma mumini kan ala t'o kɛ fiyewu bon nin yɔrɔ in fana tafsiri la ka ca mais belebele min ni sidina ali ka kuma b'o kan sidina ali ka hadisa min bɛ na a bɛ hadisa tan bɔ a bɛɛ kɔrɔ ye kelen ye k'a fɔ don dɔ la silamɛw ni kafiriw kɛra ɲɔgɔn na kafiriw ye silamɛw bunde kosɛbɛ mhm. y'a dɔn caman kɛra uhudu don mhm. o juguyara kosɛbɛ mais ko silamɛ dɔ nana sidina ali ɲininka mhm. a ko ko ale ma foyi faamu kuranɛ aya la min ko ko lan yajala allah lil kafirina ala al mu'minina sabila k'a fɔ ala ko ala ti sɔn fiyewu a bamanankan jɛlen ye min ye ko ala ti sɔn fiyewu mumini ka se eh, kafiri ka se mumini ko ale ala ti sɔn o ma hmm. ah mais ko nin ko in bɛ fɔ cogo di an sidina ali ko ko e ma aya de kɔrɔ dɔn hmm, hmm. ko ala ti sɔn kafiri ka se mumini na ni dalilu de ye lahara don ala ɲɛ kɔrɔ kafiri ka n'a expliquer mumini ka n'a expliquer ko walahi ala tɛ dalilu si di kafiri ma mumini kan ala ɲɛ kɔrɔ kiriw tigɛ yɔrɔ la ɔ o hadisa hadisa i bɛ se ka taa ni kɔ ja t'a la mɛ seyidina ali de y'a a bɛɛ bɛ taa seyidina ali de ka kuma in na bɔn mɛ eh, ni aya in tiɲɛ de don lahara ko don komi a fɔra cogo min na mɛ diɲɛ fana ko don eh, diɲɛ kɔnɔ yan mm-hmm. ala tɛ sɔn fiyewu mm-hmm. ka kafiri ka dalilu bonya mumini ta ye fiyewu a tɛ sira d'i ma fiyewu mm-hmm. muminiya de banna pewu fo an bɛ jogo ta tubabu kafiri fɛ n'i bɛ fɛn o fɛn san tubabu ka fɛn dilanlen la n'a bɛ buwati de kɔnɔ ni bɔnbɔn don n'a ko bɔnbɔn kisɛ mugan de b'a kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔrɔn ni bolo jugu dɔ de ma fɛn dɔ bɔ a la masini fililen don n'u ko min bɛ min kɔnɔ o de b'o n'u bɛ dumuni min d'i ma hali ni saridini don jɛgɛ saridini o b'a sɛbɛn a kan a dilannen bɛ ni nin tulu in de nin fɛn in ni nin fɛn de b'a la a kun ye n'a sɔrɔla fɛn b'a la e farikolo tɛ min fɛ i k'a to yen o tuma na n'an y'a lajɛ kafiri jumɛn bɛ yen k'o bɛ se ka tilen ka kɛ laadiri ye ka kɛ ɲumankɛla ye ka tɛmɛ mumini kan min n'a ka ala bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ko bɛɛ da tubabu kan ni n ko tubabu n kan tɛ faransi tubabu n kan bɛ farajɛ de ma ni ne ko tubabu dɔrɔn n kan bɛ farajɛ de farajɛw fɛ yen très généralement balimaya ni sinjiya t'a la i tɛ se ka wuli ka taa maa si ka so n'i n'a ma bɛn a la fɔlɔ a tɛ se ka kɛ hali i woloden hali i ye den min wolo i tɛ se ka wuli fiyewu ka taa a ka so f'i n'a ka bɛn a la a bɛ na nin heure in na ayiwa bɔn i bɛna i fa bɛna i ka rendez-vous la mɛ n'a nana k'a sɔrɔ rendez-vous t'aw bolo n'i y'a reçoit o ye bonya de ye mɛ i b'a reçoit boy de b'a reçoit ka journal dɔ ta ka d'a ma a k'o kalan fɔlɔ parce que a den bɛ ci la mais anw bi heure o heure ka d'anw ye i karamɔgɔ t'o la i fa t'o la i ka maaba t'o la heure o heure ka di i bɛ taa ani su ani wula daramani bɛ wa o ye anw ka laada de ye mais k'a sɔrɔ nin ye silamɛw de ta ye ala yɛrɛ de ko ten aw mɔgɔ minnu ko a dalen don ala la a kana don du si kɔnɔ fo a ka ja bɛ u la hata tastahanisu fo a ka ja bɛ u la ka ja bɛ u la k'a f'u ye anw bɛ na k'u bɔ a kalama wa ni i nana fana i kana don ten fasalimu wa tusalimu ala ahali a bɛ salamu di sokɔnɔmɔgɔw ma f'u k'a fɔ bisimila mais anw y'o bila mais mumini tiɲɛ mumini min ka ala b'a bolo a bɛ diinɛ dɔn ko hali diɲɛ na yan ala ti sira di kafiri ma o kan a mana sigi ka baro kɛ ala ko kan yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ t'a sɔrɔ mumini de bɛ kafiri sanfɛ ala ka fɔta la quoi mais bi kɛta ko tɛ bi kɛta la kafiriw de bɛ muminiw kan parce que filɛ muminiw tɛ quoi kafiriw de bɛ selilaw kan kafiriw bɛ selilaw kan hali tubabu wulu a ti don i ka so jango mɔgɔ yɛrɛ i ni tubabu bɛ sigi kɛ fo ka t'i sa n'a donna ɲɔgɔn na sira wɛrɛ fɛ n'o tɛ hali a ka wulu ti don i ka so mais anw bɛ kin o kin na an musow n'an denw bɛ waliso bɛɛ kɔnɔ baw ni sagaw tɔɲɔli da don bon ala ti sɔn fiyewu kafiri ka se mumini na ni dalilu de ye dalilu de ko don wa dalilu don diɲɛ na yan dalilu don lahara c'est n'ale ye lahara de fɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ na yan mumini ka dalilu ka kɛnɛ kafiri ta ye mm-hmm. ni mumini min b'a ka sira kalama mm-hmm. silamɛ ti tɔɲɔli kɛ fiyewu danw de bɛ yen n'a respectera bɛɛ bɛ lafiya dugukolo kan mm-hmm. bɛɛ bɛ lafiya dugu mais e a lajɛ ninnu bɛ balo mɔgɔfagaw ni fɛnw de la o malgré que u bɛ hinɛ u tilennen don u b'a fɔ u bɛ mɔgɔ dɛsɛbaatɔ ɛ eh, ameriki sisan sisan u ye kɛlɛ wuli ko ka mugu ni kisɛ ni fɛnjugu mɔgɔfagalan fɛnjugu bɔmu ninnu ni fɛnw a bɛ dilan commerçant minnu fɛ société minnu fɛ a fɔra sisan ko k'a lajɔ mhm. parce que mɔgɔw ni bɛ ka bɔnɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bi mhm. mais u ka président bɔra ka kuma a ko tiɲɛ na ko a tɛ se k'a lajɔ parce que ameriki bɛ balo o de la mais ale kɔni bɛ se ka min fɔ u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli dɔɔni de kɛ a bɛ di jɔni ma o bɛ taa di jɛni ma k'u kɔni bɛ se k'o ɲɛɲini ko nka ka marifa dilan ni maafaalan dilan dabila ɛ ko k'o tɛ se ka kɛ u ye tɛgɛrɛ fɔ a ye kosɛbɛ o tuma na anw de bɛ yan olu kɔni b'a dilan dɔrɔn k'a di dɔw ma a ye mun fa olu fana bɛ balo o de la u ka nafolo bɛ sɔrɔ o de la ɔ kafiri bɛ se mumini na cogo di ala dungɔ de ye an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ dɔ ka degun kana se dɔ ma mais dɔ kɛra mɔgɔ faga fɛn dilanbaga ye olu bɛ balo o de la a ye taa mɔgɔw faga ala bɛ se sɔn cogo di kafiri ni mumini ko kafiri bɛ se mumini na ni dalu i tɛ se i tɛ se diɲɛ na yan i tɛ se lahara nka muminiya feerela a tɔ kɛra i ye cogo ni se de ye hasbunallah
na innal munafiqina i k'a dɔn nafigiw yukhadi'una Allah olu bi ala de olu b'a fɔ k'u bi ala nɛgɛ k'a janfa wa huwa khadi'uhum ko ala de y'u nɛgɛbaga ye dɛ parce que ni ni ni y'u tɛ dugu la n'u k'u ye ala wele i ɲɛna f'i ja bi tigɛ i b'a dɔn nin ye mumini ye koyi mais k'u bɛ fɛ ka ala nɛgɛ ala ko ale de b'u nɛgɛ parce que a tɛ fɛn f'u ye a b'u to nin biri ka wuli in na f'u ni ka bɔ a ko ni lahara don sera u ni silamɛw tɛ misiri kɔnɔ tigɛ ka jan na kira nɔfɛ yan tafisirikɛlaw ko ko lahara ala b'u wuli ten nɔɔrɔba b'u la mumini yɛrɛ nɔɔrɔ bɛ muminiw na cogo min na nɔɔrɔ b'u yɛrɛ la ten o kɔni bɛ ka k'i tigɛ k'i jan hmm. k'u taatɔ don alijinɛ na u bɛ harara harara la tuma min na ah. k'o yɔrɔ bɛɛ ala bɛ sin k'u ka nɔɔrɔ faga ka b'u la ten ah. u b'a fɔ a y'an kɔnɔ dɛ naktabis min nurikum a y'an kɔnɔ an yɛrɛ k'an ka mɔɲɔ tugu anw ta sara ko ko ala ba a ye segin a kɔfɛ mɛlɛkɛw b'o fɔ a ye segin kafiri ninnu aw tun bɛ seli misiri kɔnɔ a tun bɛ min na ala t'a dɔn boli tun t'e bolo e kun b'a seli ten k'a fɔ i dan tɛ kuranɛ yɛrɛ la ko mais n'i y'a fɔ ko silamɛw bɛ n'i fa e kun dan bɛ kira yɛrɛ la e ko ala tɛ yen pour que i ka wari ka to i bolo i musow ka to i bolo i ka du ka to i bolo o de la e selila o tuma na mɛlɛkɛw b'u ka wulibali f'u ye u b'a dɔn ko ja alahu khadi'u u b'a dɔn o yɔrɔ de la ko olu k'u bɛ ala nɛgɛ ko ja olu de nɛgɛ ala kana an fara o kan wa n'u wulila ko u bɛ taa seli kaamu kusala o tuma na u fari falen de bɛ wuli Ayiwa. parce que u dan t'a la u b'a ye n'an ma seli ninnu n'an kɛ kafiriw ye an ka wuli ka taa an ten turu ten o tuma na u wulili ka taa seliji ta k'u bɛna seli Ah. aa o ye farifaga da ye sa Allahu akbar. o tuma na sa ko yura'una yura'una nasa u b'u yɛrɛ jira mɔgɔw la n'u kɔni na n'u jɔla sa n'u ko alahu akubar n'u ye aya daminɛ fo e yɛrɛ sigilen ɲɛji bi jigin ten kafiri don n'a fɔ seyidina umaru de nana dɔ sɔrɔ misiri kɔnɔ a b'a a kunbere b'a bolo a bi kasi a bi yɛrɛyɛrɛ a bi kasi a umaru ko ee ehida ehida a y'a kun kɔrɔta ko taa kɛnɛ ma ko i bɛ taa nin k'i ka so de ko taa nin k'i ka so e bɛna kula an kunna misiri kɔnɔ yan taa nin kɛ i ka so n'i bɛ siran ala ɲɛ nafigiw ka minɛ n'a kɛra seli de ye i y'a faamu yura'una nasa u b'a u bɛ yɛrɛ jira de kɛ mɔgɔw la mana bɛɛ b'a fɔ ee nin bɛ ala fɛ koyi ee ala ka mɔgɔ don koyi ee hasubunala ala ka tiɲɛ dɛmɛ na. wala yazkuruna allaha. wala yazkuruna allaha u ti ala yɛrɛ kosuma illa qalilan ee fɔ dɔɔni u ka ala kosuma tɛ ten o tuma na wala yazkuruna allaha illa qalilan eh, ko ɲininkalikɛla ye ɲininkali kɛ ko mɛ ko kalilu fana bɛ ala kosuma na wa u ti ala kosuma ko fɔ fitinini ko tuma na o yɛrɛ bɛ ala ko la wa ko non ko kalilu fɔ kun ye fɛn o fɛn diɲɛ na ni nafa t'a la o ka dɔgɔ ko fɛn o fɛn bɛ yen ni nafa b'a la o ka ca tuma na nafigiw ka kalilu de kɔrɔ ye ko nafa yɛrɛ t'a la nafa t'a la fɛn min fɛn o fɛn ni nafa t'a la o ka dɔgɔ ko dɔgɔya in fɔra ka da o de kan ko n tɛ k'a fɔ u bɛ ala kosuma dɔɔnin ko kuma t'o kan kuma b'a kan de ko a ti fɛn ye.
muzabzabina bayna zalika muzabzabina u bɛ kɛrɛ kan taama de la ninnu ni ɲɔgɔn cɛ zubabu mina zabzaba zabzaba de i bɛ taa ta i bɛ na kini fɛ i bɛ taa numan fɛ i bɛ taa kɔfɛ i bɛ taa ɲɛfɛ a ye fɔ o de ma jɔyɔrɔ kelen t'a la a bɛ pan pan pan na fan bɛɛ fɛ o tuma na ko dimɔgɔ dimɔgɔ b'o de kɛ dimɔgɔba n'a ye pan ka taa ta a b'i pan ka segin ɔ k'u bɛ dimɔgɔbaya de la silamɛw ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ u faralen tɛ ninnu kan tiɲɛ farankan la o faralen tɛ ninnu fana kan tiɲɛ farankan la aa ni ala kɔni ye mɔgɔ min fili aa i ti kandabaa sɔrɔ o tigi la ɔ komi an y'o caman fɔ k'a fɔ n'ala y'i fili ala ti maa fili o kɔrɔ ni mɔgɔ min ye fili baara kɛ tuma na n'ala yɛrɛ sɔnna k'i fili i yɛrɛ ka ɲinini na a kɔni y'an da ye sa dɛ na ya ayyuhallazina amanu ya aw mɔgɔ minnu wa ye muminw ye la tattakhizu aw kana minɛni kɛ kun kafirina aw kana kafiriw minɛ awliya ni ko k'a ɲɛmɔgɔw kɔni ye min dunil mu'minina k'a sɔrɔ ni muminw tɛ

a kana sɔn fiyewu ka ala juguw minɛ k'o k'a teriw ye min dunil muminina ka muminiw to yen aturiduna an tajalu lillahi alaykum sultana o tuma na aw bɛ fɛ ka dalilu yɛrɛ di ala ma pewu a ka ko la wa dalilu dili ala ma a ka ko la c'est-à-dire yanni dɔ sultanan o kɔrɔ de ye ko burhanan ka dalilu di a jenini la a tɛ se ka kuma a tɛ se ka kuma dɛ n'a ye nin kɔni kɛ a ye sira bɛɛ de di ala ma a k'a don jahanama na mm. k'a fɔ kira b'a sorona o yɔrɔ tɛ sɔrɔ bilen k'a fɔ ala yɛrɛ sɔn bɛ jɔn dɔw ye kiraw kɔfɛ ah. olu ka soronali kɛ o yɔrɔ tɛ yen bilen mm. o tuma na aw kɔni bɛna de ka a kɛ wa tajalu lillahi alaykum sultanan mubina aw kɔni bɛna sira direct de di ala ma mm. n'o ye dalilu bangenen ye ko aw sen tɛ soronali la kisi cogo t'a la a bɛ sɔn o ma wa kuma y'o de ye na innal munafiqina a ko i k'a dɔn nafigiw kɔni fi darakil asfali minan nar olu bɛ tasuma bɛɛ jukɔrɔ tasuma de ayiwa nafigiw bɛ yen walan tajida lahum nasiran wa lahara don i ti dɛmɛbaa si sɔrɔ nafigi la k'o b'a bali ka don jahanama na o ti sɔrɔ a bɛ taa de na illa allazina tabu fo n'a kɛra mɔgɔw ye dɛ minnu tilala ka tuubi ka bɔ nafigiya la pewu na'am
u ye baara jugu minnu kɛ u tilala k'o dilan ka ɲɛ u tilala ka u sɛmɛ ala yɛrɛ la k'u sɔgɔ ala la mm-hmm. ka kafiriw to yen mm-hmm. ka waritigiw to yen u ma jigi foyi ɲini bilen mm-hmm. ala yɛrɛ kɔ wa tasamu billahi kumana u ma dɛmɛ ɲini ninnu fɛ bilen u ye ala yɛrɛ de minɛ sa

ko ala bɛ mun kɛ aw adamadenw ɲangatali la ala aw ɲangatali bɛ mun ɲɛ ala ye a ti foyi ye na in shakartum n'aw sɔnna ka ala ka ɲuman barika da mhm. ala ye ɲumanya min kɛ aw ye k'a kɛ adamaden ye mhm. k'a kɛ a yɛrɛ b'a lankolon sutura mhm. k'a kɛ a bɛ maloya kuma ni kuma langolo kuma sɛbɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na aa ala ye bonyaba k'aw ye dɛ n'aw sɔnna k'o barika da ala ye mhm. ka limaniya ala la ala b'o ɲangata ka bon dɛ o tumana barika da ala ye n y'o caman fɔ aw ye o in shakartum mhm. sinali y'a fɔ ala ye hɛrɛ min k'i ye n'i ma se ka ala bato n'a ye ko mɛ i jija i kana ala kota n'a ka hɛrɛ ye n'i ma se ka ala bato n'a ka hɛrɛ ye i jija i kana ala kota n'a ka hɛrɛ ye n y'o fɔ a ye ala ye ɲɛ di e ma e bɛ yeli kɛ ɔ e y'o ɲɛ kɛ ka yeli kɛ ka taa wali nafolo suɲɛ i ye ala ka hɛrɛ kɛ ka ala kɛlɛ fiyentɔ dɔ bɛ yen o ka bere b'i bolo la de hali o bɛ don k'a yɛrɛ saniya ɲɛgɛn kɔnɔ cogo min na a man nɔgɔn mɛ ala ye yeli di e ma ko i ka yeli kɛ mm, mm. ala ye hɛrɛ k'i ye mana ko n'i ma se ka ala ka hɛrɛ barika da mm. kan'a ka hɛrɛ kɛ k'a kɛlɛ mana fɛn o fɛn n'ala y'o kɛnɛya d'i ma n'i y'o tɛmɛ sira fɛ min tɛ ala ka sira ye i y'ala ka hɛrɛ kɛ k'a kɛlɛ dɔw bɛ yen bi hali u b'u sun tigɛ cogo min na a ka gɛlɛn u ma mais ala ye e sɔn nin sunkalo in na e ma se ka hinɛ ala ka jɔn na mm. fo e tilala k'o nafolo ta mm. ka ala kota n'o ye ah. dɔ bɛ k'a ka sun tigɛ ɲini a t'a sɔrɔ mm. mɛ a caman b'e bolo e tilala ka ala kota n'o ye ah. i ye ala ka hɛrɛ kɛ ka ala kɛlɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma mana ala ko ne ala ye bana ko a ba adamaden bonya dɛ n y'u kɔrɔta fan bɛɛ fɛ o tuma na ala ko ne bɛ mun kɛ aw ɲangata la o bɛ mun ɲɛ ne ne y'o de fɔ ye n y'a fɔ ka kɔrɔ an tɛmɛn'a kan kuranɛ kɔnɔ c'est-à-dire lahara tɛ gɛlɛya fiyewu an ni ala yɛrɛ cɛ lahara bi gɛlɛya an ni ɲɔgɔn cɛ e ye min kɛ ne na ne ye min kɛ e la lahara bi kamiya an tɛmɛn'a kan tafsiri la sira ko lahara ala b'a kanto silamɛw ma silamɛ ɲumanw ma ko fɛn o fɛn n'a y'a kɛ ne ala la n y'a bɛɛ yafa mais a ye min kɛ ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn ta segin yɔrɔ bi chauffé yen de o tuma na an b'a faamu diinɛ yɛrɛ nana anw de kama diinɛ ma na ala kama dɛ mɔgɔ fililen don yan kosɛbɛ a ka haramuya silamɛya diinɛ a ma na ala kama a nana anw de kama fara walimuso la ala niyɔrɔ jumɛn b'a la wali nafolo to a tigi bolo ala niyɔrɔ jumɛn b'a la a y'aw ka sinji tugu ala niyɔrɔ jumɛn b'a la a ye hinɛ ɲɔgɔn na ala niyɔrɔ jumɛn b'a la tuma na an b'a ye silamɛya nana anw de kama an ka balo hɛrɛ la dɔ kana dɔ tɔɲɔ ni min dɛsɛra setigiw k'o dɛmɛ silamɛya nana nin de kama tuma na an b'a ye anw de kama don mais o de bɔra la pewu ka misiri kɔnɔna yir'i la i bɛ taa si ka seli fo k'i ten wolo wuli i tilatɔ i taatɔ dabali jugu kɛ i ɲɔgɔnna commerçant dɔ la k'o ka minɛn sanna segin ka tɛmɛ e ta kan domaw bɛ ta baara jugukɛlaw bɛ ta ko fo k'o ta ju mais o bɛɛ kɔ e bɛ ka misiri jɔ ka di mɔgɔw ma silamɛya ɲɛ ma dɔn de na wa amantum wa amantum n'aw sɔnna ka limaniya wa kana allah wa ala kɛra shakiran ala ye masa barika dalen ye dɛ a ka baaraw la aliman don wa a b'a ka jɔn dɔn a bɛ jɔn dɔn kojugu ala bɛ jɔn dɔn min b'an kɔnɔ a ɲɛ b'a la an bɛ min na gundo la a ɲɛ b'a la na

a ko i k'a dɔn ala tɛ kuma jugu fɔ fɛ fiyewu ka kuma jugu bange ko ala t'o fɛ fiyewu nka a ko illa man zulima o don wa ko fo ni maa min tɔɲɔna dɛ ɔ n'i tɔɲɔna sa aa sariya bi jɛn n'a ye o kɔrɔ ye mɔgɔ dɔ a y'i fa neni ɔ n'i yafara o de ka ɲi nka n'i yɛrɛ y'a fa neni k'a pɛrɛn k'a neni kosɛbɛ ko ala tɛ kuma jugu fɔ fɛ ko nka ni maa min tɔɲɔna mhm. sira b'o bolo o k'a dalamaga ko nin ye a tafsiri fan dɔ ye mais tafsirikɛla dɔw ko mhm. ko non ko ala kan tɛ i k'i ta sara ah. neni jugu la ka pɛrɛn n'a ye o n'a ɲɔgɔnna mm. k'a fɔ i tɔɲɔna a b'o ordre d'i ma mm. ko kuma t'o ye ko kuma ye u bɛ na ni kiiri de ye ala kira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. k'a fɔ a ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na kira b'a fɔ e ni nin bɛ ɲɔgɔn na e ko a ye mun f'i ma mm-hmm. jama de bɛ yen aa ko ala tɛ kuma jugu fɔ fɛ k'a bange kɛnɛ kan ila man zulima kuma na a ɲɛfɔ cɛ b'a fɔ kira ma a ye min fɔ n ma n tɛ se k'a fɔ non a fɔ sisan yamaru b'i bolo i ka kuma a ye min fɔ a fɔ kumana ala ti kuma jugu fɔ fɛ mais sisan pour que kira ka se ka kiiri tigɛ fo min fɔra kira k'a dɔn kumana a bi bɛn silamɛkɛ in a k'a fɔ kira ye a ye baneni de kɛ nin kɛcogo in na tan i b'a fɔ a fɔcogo yɛrɛ la a ye min fɔ a ye nin kumajuguba in de fɔ nin fɔcogo in na tan kumana ala ti kumajugu fɔli fɛ k'a bange fo ni mɔgɔ min tɔɲɔna n'a nana kiiri kɛyɔrɔ la i k'a fɔ kadi ye ko a kɛra tan e y'a faamu o ye minnu fana taara o sira fɛ o ye olu ta ye sabanantigiw ko ala ti kuma jugu fɔ fɛ kɛnɛ kan fo ni mɔgɔ min tɔɲɔna ko a kan tɛ neni n'a ɲɔgɔnna ma ko a kan bɛ i n'a fɔ e silamɛ i taara jigin i silamɛ ɲɔgɔn ka dunanya la a ma dumuni d'i ma a ma siyɔrɔ di a mago ma k'i la yɛrɛ ayiwa i y'i ka séjour kɛ i bɔra naam k'a fɔ silamɛ wɛrɛ ye ko nin tɛ maa ɲuman ye dɛ ahan mɔgɔ sɛbɛ tɛ n taara jigin a kan hali ji a m'a di an k'a min janko n ka n ko allah o tumana ko sariya la o fɔli bi bɛn yɛrɛ de a k'a fɔ mɔgɔ ye ko maa ɲɛnama tɛ maa ɲuman tɛ a kana taa jigin a fɛ yen mana ko ala ti kuma jugu fɔ fɛ fo mɔgɔ min tɔɲɔna o ka walanwalali kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko a yɛrɛ kana taa a kana na tɔɲɔ a kuma in ka ca dɔɔni mais n'a y'a faamu dɔrɔn a bɛ se ka na kɛlɛ la a bɛ se ka na nin fɔlen ninnu bɛɛ la n'a sɔrɔla a y'a faamu naam alhamdulilayi wa kana lahu ala kɔni kɛra sami'an a
a kɛra ala ɲɛna o tulo tun b'a la o wa ala tun b'a ɲɛ dɔn fana mana n'a y'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la a ma kɛ cogo min na a kɛra ala ɲɛna dɛ ko ale ala tun bɛ sami'an a y'a bɛɛ mɛn alimani wa a b'a bɛɛ dɔn mana ni kɛlɛ kɛra i bolo cogo o cogo n'i dalen bɛ lahara la kuma tiɲɛ ni maa ye ko k'i la cogo o cogo n'i dalen bɛ lahara la kuma tiɲɛ parce que ala tulo b'a la ala b'a kalama na in tubdu khairan in tubdu kuma bi caya yan tuguni mm-hmm. in tubdu ni a ye maa y'i neni i yɛrɛ y'a sɛbɛ kɔrɔ neni mm-hmm. khairan tɔɔrɔ t'o la koyi ayiwa wa in aw tugufuhu n'a y'a dogo yɛrɛ a m'a ta sara kɔngɔ bɛ n'i fa cɛ fɛ yen a ma dumuni d'i ma i bɔra i ma fɛn fɔ maa ye khairan o fana ye hɛrɛ o ye ka ko de y'i bolo ye o aw ta'fu an su'in bon o ye o ye kumana i bɛ segin kɔfɛ tuguni wa in tubdu khairan o kumana o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan in tubdu khairan ni a ye hɛrɛ kɛ k'a bange e y'a faamu wa fɔlɔ ye in tubdu na maa y'i neni i yɛrɛ y'a neni kɛnɛ kan k'a sɛbɛ kɔrɔ kɛ khairan o ye hɛrɛ dɔ de ye ɔ mais n'i y'a dogo fana k'i dade a ka tɔɔrɔ kan khairan o fana ye hɛrɛ de ye bon tafsiri bɛna tuguni k'a fɔ in tubdu khairan n'a ye hɛrɛ kɛ k'a bange kɛnɛ kan sisan ne ka n bolo don ka waa tan bɔ cɛ nin minɛ i ka t'i sun tigɛ n'a ye in tubdu khairan n'a ye hɛrɛ kɛ k'a bange o ka ɲi aw tugufuhu walima a ye hɛrɛ dogo k'a di faantan ma gundo la maa ma bɔ a kalama o fana ye hɛrɛ de ye walima maa y'i tɔɲɔ yɛrɛ i ko n y'a to ala ma a k'o cɛ ka ɲi dɛ maa y'i tɔɲɔ i ko ne ti n ta sara ne y'a to ala ma ala ko k'o de ka ɲi a bɛɛ ye sa

i degunna i yafara kana allahu afuwan a dɔn ala yɛrɛ ye yafa camanba tigi ye n bi yafa caman k'i ma n'i sera k'a to ne ala kama n b'a to i kama pewu kadiran wa n bi se dɛ ni n ka se bɛɛ n bɛ tila ka yafa ala b'a kɛ ten mana abudulayi bin abasi b'a fɔ k'an ka ala ladege ko ala bi se ala muɲuna ko mais anw tɛ se fɔ nka nka ala min bɛ se ala muɲuna setigi muɲuna ko se tɛ anw minnu ye anw fana ka kan ka muɲu
naam innal lazina i k'a dɔn mɔgɔ minnu yakfuruna n'olu bɛ kafiriya billahi ala ma wa rusulihi ka tila ka kafiriya kiraw ma wa yuriduna u bɛ tila k'a ɲini

o tigilamɔgɔw kana siga olu n'i bɛ kafiri ɲini o don
kafiri tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni ala ye labɛn kɛ kafiriw ye
ɲangata don
a bɛ maaba dɔgɔya mɔgɔ minnu sa n'olu limaniyara
setigi ala la ni ka da kiraw la
u ma farafasiyali kɛ
kira si cɛ o kira ninnu na
o tigilamaw a mɛn o mɛn
ala bɛna olu sɔn
u saraw la ala kɛra faama ye
faama min bɛ yafa
ala b'i hinɛ. lahi wa rusulihi i k'a dɔn mɔgɔ minnu kafiriyara ala n'a ka kiraw ma wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi u tilala k'a ɲini kun k'u bɛ ala ni kira yɛrɛw fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye yahudiyaw de ko ye ani nasaraw yahudiyaw ko olu dara isa la Naam. musa la u dara musa la u dara musa ka kitabu la naam u dara ala yɛrɛ la tuma min na isa nana u ko k'u dalen tɛ o la o tuma na u ye kiraw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka kitabuw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka tila k'a fɔ fana k'u bɛ ala ni kiraw fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que a sera anw ka kira ma u ko k'o kɔni tɛ foyi la k'o ta ye nidungɔ kuma fɔ ye o tuma na n'o minnu bɛ baga di wa nakfuru bi ba'd an bɛ da kira dɔw la olu ye kira ye nka kira dɔw bɛ yen an dalen t'o la abada an tɛ sɔn olu kɔni ka kiraya ma fiyewu o kumana muhamadu tɛ kira ye wa an tɛ jɛn n'a ye an dan bɛ musa ta la o ye yahudiyaw ye an dan bɛ isa ta la o ye nasaraw ye ɔ mɛ muhamadu ta an tɛ sɔn o kumana u b'a fɔ k'u bɛ ala yɛrɛ n'a ka kiraw fara

ah, o tumana e bɛ se ka ala n'a ka kiraw fara ka bɔ ah. i tɛ se o tumana n'i ma sɔn kɔni i t'a si de la mhm. naam sira si tɛ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ e bɛ musa ta ka isa bila ka muhamadu bila mm. ka kɛ diinɛtigi ye o tɛ se ka kɛ mm. ka musa bila ka muhamadu bila mm. ka isa ta ka kɛ diinɛtigi ye o tɛ se ka kɛ o tumana ka muhamadu ta ka ban kira tɔw la o tɛ se ka kɛ o tumana kira bɛɛ fɛn o fɛn ni kira min ni ala y'a ci silamɛw dalen b'a bɛɛ la bayna ahadin min rusuli anw ti kira bɔ kira la mɛ kira kɔni b'an bolo an kan ka min de labato ka min lamɛn mɛ kira bɛɛ bonya bɛ silamɛya bolo na ulaika o tigilamaw humul kafiruna haqqan n'i bɛ kafiri yɛrɛ ɲini olu de don minnu bannen bɛ kira dɔ la ka kira dɔ ta ka ban kitabu dɔ la ka kitabu dɔ ta ko n'i bɛ kafiri yɛrɛ ɲini ko olu de don o kumana o de la sisan k'a fɔ ko yahudiyaw kafiri silamɛ dɔw ye o nangari ko a man ka f'u ma kafiri a bɛ f'u ma kafiri kuranɛ m'a fɔ sisan o kumana mɔgɔ min ye kira dɔ minɛ ka kira dɔ bila i ma sɔn ka tugu o la o kumana olu ye k'olu de ye kafiri yɛrɛ yɛrɛ ye

Ne lajɛbagaw ni lamɛnbagaw sini juma ye ni ala sɔnna tafsiri tɛ yen dem fa ndaw sini juma ye tafsir tɛ sini ni ala sɔnna mɛ émission kɛrɛnkɛrɛnlen kan ka sigi aw ye tafsiri wagati la ni ala sɔnna sini toujours suratu nisayi an b'ale de la bi ta daminɛna aya kɛmɛ